mɔgɔ o mɔgɔ tulo b'an na sisan mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛ b'an na an bɛ foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ mali kɔfɛ bi ni ala sɔnna an ka munumunu saalo kɔnɔ an ka yaala kɔnɔna na an nana bɔ an balimamuso dɔ fɛ yan kɔmi siyɛn caman an bɛ na bɔ a ye ka na dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ nka an ka bi baro an y'a kanu an ka dakurunɲɛ fila fo o kɔnɔna na an bɛ bamakɔ mali faaba kɔnɔna na ɲamakɔrɔ site unicef kɔnɔ An lamɛnbagaw n'an filɛbagaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada ka waleɲuman dɔn aw ka ɲɛmada la aw balimakɛ don ani aw denkɛ ali sangare waajulikɛla don silamɛya sira kan nin kɛnɛ in kan an bɛ foli ɲɛsin an ka seyidi ma n'o ye asarifu usumani madani ayidara k'a barikada k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbayaya sanuma bɛɛ ani a nɔfɛtugubaga bɛɛ tiɲɛ kan ka dugawu kɛ bɛɛ ye k'a ɲini bɛɛ fɛ o kɔfɛ an b'an ka jamana faamaw fo k'u barika da k'u koɲuman dɔn o kɔfɛ ɲamakɔrɔ site unicef bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ don kira mantonya na k'aw fo an bi an balimamuso fɛ yan yan'an ka tɛmɛ n'an ka masala n'an ka barow ye an bɛ fɔlɔ ka salamu d'a ma sida salamu aleykum waramatula
Alhamdulila seda i yɛrɛ tɔgɔ ani jamu
ne tɔgɔ sɛbɛ ye awa o ca kɔnɛ mais bɛɛ bɛ n wele gafu
awa kɔnɛ ni bɛɛ bɛ wele ko gafu ayiwa a bɛ waati caman bɔ an bɛ na i fɛ yan baro la nka an y'a kanu bi an ka baro dɔɔnin kɛ An lamɛnbagaw n'an filɛbagaw ni kanuɲɔgɔnw ni silamɛ ɲuman bɛɛ ka bɔ an kalama k'a dɔn an bɛ min na yan ɛɛ Awa Gafu an nana ka na baro k'i fɛ baro in diyar'i ye fɔlɔ wa? Awɔ a diyara n ye. Alhamdulila ayiwa baasi tɛ donc ni baro in diyar'i ye ɛɛ ni n ka délégation nana bi ka na an ɲɛ da i kan ka na dugawu ɲini i fɛ ka tila ka dugawu k'i ye An ka kira salalahu aleyhi wa salam a ye fɛn dɔw ɲɛfɔ an ɲɛna k'a fɔ silamɛya ye hinɛ diinɛ ye silamɛya ye makari diinɛ ye wa silamɛw kan ka taga bɔ ɲɔgɔn na wa silamɛw kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ kunko ni gɛlɛyaw ni hɛrɛw bɛɛ kɔnɔ lajarabi min b'i kan bi n'o ye ɲɛko problème ye an bɛ fɛ k'i ɲininka ɲɛko bana min b'i la i k'i da don a la dɔɔni ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye ɲɛko problème y'i sɔrɔ cogo di ani ɲɛku poromu yɛrɛ gɛlɛya jumɛn bɛ k'a kɔnɔna
na kuma daminɛ b'a fɔ an filɛli jama
bɛɛ don kiramantɔya
basi tɛ n'i y'a ye aw sera yan bi ka ne ɲininka diyara n ye ɲɛ ko kɔni ne tilalen kalan de la ɲɛ dimi n sɔrɔ a daminɛ u ko ko jabɛti de don mais consultation ni fɛnw sen fɛ a nana ye k'a fɔ jabɛti ma ɲɛ tiɲɛ n ye opération fitini dɔ de kɛ ko laser o de ye ɲɛ fasaw endommagé ka fiɲɛ bila ɲɛ la o de nana ni lujura ye
alhamdulillah yala eh, tuma min na ni ayiwa fiɲɛ bilala ɲɛ la a sera dɔgɔtɔrɔsobaw la ka lajɛliw kɛ kosɛbɛ wa a ye dɔgɔtɔrɔso jumɛn kɛ mali kɔnɔ yan walima ka taa jamana wɛrɛ la wa an ka traitement bɛɛ kɛ IOTA la mhm. après an taara tunisie mhm. an ye eh, opération ni fɛnw kɛ mhm. donc o kɔrɔ b'a jira traitement ninnu bɛɛ kɔfɛ a jirala k'a fɔ ɲɛ in kɔni k'a furakɛli yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ nin bɛɛ la o bɛɛ jirala conclusion laban yɛrɛ la baasi t'a la d'accord ɲɛ in y'i sɔrɔ san jumɛn
a kɛra bon ɲɛdimi daminɛna 2008 mais ka vision yɛrɛ bɛɛ lataga o kɛra 2015 encore
d'accord awa gafure yala ɲɛdimi dimi b'i yɛrɛ farikolo kan ɲɛ sira kan wa walima i ɲɛ tɛ foyi la dɔrɔn o dɔrɔn de don wa Tari dimi wɛrɛ bɛ farikolo kan tuma la dimi bɛ ɲɛkuru souvent o b'i dimi mais a tɛ foyi tiɲɛ n ye alhamdulillah i ko ko i tilalen kɔ kalan na ko ɲɛdimi de y'i sɔrɔ i ye kalan sugu jumɛn kɛ
bon ne sociologie de kalan kɛ maîtrise de bɛ n bolo sociologie la awɔ d'accord maîtrise b'i bolo en sociologie donc kalan kɔfɛ baara ko bɛ cogo jumɛn na alhamdulillah

o kɛra 2013 ɔ, ala y'a ni sahaba bɛn Ɔ, maintenant je suis fonctionnaire alhamdulillah ayiwa eh, awa gafure ka bɔ i ka so yan ka taa baarakɛyɔrɔ la i bɛ taa cogo jumɛn na gɛlɛya jumɛn b'i kan o la bon tiɲɛ yɛrɛ la degun bɛ n kan parce que n ka déplacement ma nɔgɔn bon mɔgɔw bɛ accompagner n bɛ taa taxi ta n bɛ taa baarayɔrɔ la n bɛ indication di taximan ma u bɛ taa n jigin baarayɔrɔ la ɔ ni n bɛ na n yɛrɛ baaraɲɔgɔn alhamdulillah n b'u fo k'u barikada o- dɔw bɛ na ni n ye parce que ni dɔ man jan yɛrɛ o bɛ na n bila awɔ. donc o b'a jira k'a fɔ awa gafure bɛ baara la mais bolimafɛnko b'a la ani mɔgɔko Donc a bɛ taxi ta ka baarakɛyɔrɔ indication di taximan ma o b'a jigin yen baarakɛ fana baarakɛyɔrɔ mɔgɔw fana kɛra mɔgɔ laadiriw ye u bɛ n'a bila souvent an b'u bɛɛ lajɛlen fo o la yala Seyda Awa Gafure ɲɛdimi in kɔnɔna na e yɛrɛ ye adamadenya yɛrɛ faamu minɛ jumɛn kɔnɔ mɔgɔya man nɔgɔ dɛ parce que diɲɛ wɛrɛ de don c'est un autre monde à part parce que mɔgɔ min alihamudulila ne bɛ barika da Ala ye parce que n ye yeli kɛ n ye yeli kɛ i delila ka yeli kɛ ka tɛmɛ voilà bon n taalen IJA la dɔw bangena ni ɲɛntanya ye a ye limaniya di ne ma kosɛbɛ a ye n ta kun fɛ parce que au moins ne bɛ se k'a fɔ n ye caman ye bon a b'a to i bɛ mɔgɔya fɛnɛ dɔn kosɛbɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ k'i fɛ i ɲumanlama mais n'i kɛra banabaatɔ ye surtout lujura degun b'a kɔnɔ parce que dɔw bɛ ɲugu i la dɔw hali n'i taara yɔrɔw la dɔw bɛ kɛ i n'a fɔ geribu u t'a la ɲɛɲini awɔ o degun bɛ an kan kosɛbɛ i y'a ye d'accord
o faamuyara yala Awa Gafure e bɛ se ka weledakan jumɛn ɲɛsin i ɲɔgɔnna lujuratɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛdimi ye minnu sɔrɔ ani minnu ɲɛ fiyera ani minnu wolola n'a ye e bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ an bɛɛ lajɛlen ye ladilikan bɛ ne bolo ka f'u ye ni lujura y'i sɔrɔ surtout ɲɛko i b'a di ala de ma n'i y'a ta k'a lajɛ c'est pas la fin du monde a ma fɔlɔ i la a tɛ laban i la bon lujura a t'i bali ka foyi kɛ ayi parce que ne yɛrɛ taalen an ka yɔrɔ la n'o ye IJA ye caman b'a dɔn UMAV fɛnɛ la aa ɲɛntanw bɛ ko dɔw yɛrɛ kɛ i dabali bɛ ban u kalannen wa u caman ye baarakɛlaw ye a to u caman bɛ ordinateur yɛrɛ n'i y'u ye a la i dabali bɛ ban donc lujura in tɛ an bali foyi la mais mɔgɔw kana an kɛ bolo kɔfɛ fɛn voilà lujura in ala de y'a di bɛɛ bɛ se ka kɛ a ye donc ni ala y'a di mɔgɔ ma i b'a ni limaniya ta i b'a di ala ma o faamuyara Seyda Awa Gafure yala téléphone b'i bolo wa i b'o manipuler cogo di n'o b'i bolo
Bɔn n ka ko man ca bɔn en général n ka numéro caman bɛ n kunkolo kɔnɔ bɔn ni n bɛ weleli kɛ n yɛrɛ bɛ n ka téléphone digi ka n ka appel kɛ
d'accord Awa Gafure yala ɲɛnafin b'i minɛ yan wa k'a fɔ i ni mɔgɔ minnu ye kalan kɛ a bɛɛ kun ye génération ye ani i ni maa minnu ye sigi kɛ k'a sɔrɔ i ɲɛ kun ka ɲi yala o mɔgɔ ninnu b'i sira bɔ ha adamadenya yɛrɛ la comme il faut wa
bɔn tiɲɛna bibi in na kɔni ayi a bɛɛ y'i bila o de don ko mɔgɔ i tɛ ko dɔ dɔn fo ko k'i sɔrɔ mais n kɔni bɛ alihamdulilayi ni n balimaw bɛ yan ɲɛnafin ba tɛ n na ten mais n teri kɔrɔw ou bien ni minnu ye école kɛ tiɲɛna n t'u kalama n t'u kalama d'accord ɛ Seyda Awa Gafure yala i yɛrɛ furula wa ayi n ma furu i bɛ san joli la bi An ka tɛmɛ o yɔrɔ kan baasi tɛ Awa Gafure yala n'i ye cɛ sɔrɔ bi o ka d'i ye wa aa a ka di n ye n tɛ n si hakɛ kɔni fɔ mais n bɛ bi saba kɔni kɔnɔ ka taa mais ni n ye cɛ sɔrɔ a ka di n ye parce que muso i kɛra cogo o cogo furu de ye muso danbe ye
siga t'a la awɔ
siga t'a la awɔ ayiwa baasi tɛ ɛɛ Awa Gafure e bɛ se ka ladilikan jumɛn di ɲɛtigiw ma minnu ɲɛ ka ɲi e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna kankarida kan na adamadenya yɛrɛ taabolo sira kan an ka se k'a faamu parce que minnu ɲɛ bɛ ko la ɛɛ ni minnu ɲɛ tɛ ko la ayiwa olu tɛ kelen ye donc minnu ɲɛ tɛ ko la bɛ fɛn dɔ dɔn peut être min ɲɛ bɛ ko la t'o dɔn an yɛrɛ peut être mɔgɔ i bɛ fɛn dɔ valeur dɔn ni a taara de mais k'a t'i bolo peut être i t'a ɲɛ dɔn o tuma i bɛ se ka mun fɔ ɲɛtigiw ɲɛna
bɔn ne bɛ se ka min fɔ ɲɛtigiw ye bi mhm. ɲɛ min b'u bolo c'est précieux mhm. i t'a valeur dɔn fo n'a tilar'i la bɔn ne filɛ ne ye ɲɛtigiya kɛ mhm. bi ne bɛ fiɲɛtɔya la bɔn n b'a fila bɛɛ dɔn bon il faut toujours prendre soin k'i yɛrɛ kɔlɔsi k'i yɛrɛ kɔlɔsi parce que ɲɛko ye fɛn dɔ ye a bɛ komi mɔbili n'a bɛ boli ni phare t'a la su fɛ mɔbili tɛ se ka boli dɛ voilà bɔn n'o tɛ ɲɛntan yɛrɛ bɛ ko dɔw kɛ u ka sansi developelen don hali ɲɛtigi ɲɛ in dɔrɔn de ye image ye i bɛ yeli kɛ parce que ça te rend autonome oh, oui. mais oui. hakili in de bɛ baara kɛ siga t'a la siga t'a la bon alhamdulilayi ɲɛ tɛ an kun surtout ne mm -hmm. mais hakili developelen don an bɛ ala fo ka barika da donc ɲɛntanya in tɛ kɔmi ko wɛrɛ don bon e mun ɲɛ ka ɲi mhm. i ka cɛya tɛ i ka musoya tɛ mhm. ni ala ye bɛɛ ni sɔnfɛn don bɛɛ ni dakan don bɛɛ bɛ se ka kɛ lujuratɔ ye du jour au lendemain mhm, donc ni ɲɛ bɛ mulu kun vraiment u k'u hakili t'u yɛrɛ la voilà o faamuyara mais eh, awa gafure an ɲɛ b'a la télé b'i ka so kɔnɔ yan i bɛ ka télé bila a la i bɛ ka sigi fauteuil kan i tɛ ka chaise bon k'a jɛ i bɛ yɛlɛn sanfɛ i bɛ jigin i bɛ ji soli ka di dunanw ma an bɛ se k'a dɔn i bɛ ka nin kɛ ni dalilu wɛrɛ jumɛn ye dalilu wɛrɛ tɛ n bolo bon kɔmi yan yan ye dɔnfɛn kɔrɔ ye fɛn bɛɛ ye jateminɛ ye kɔlɔsili don fana bon tubabuw b'a fɔ fɛn dɔ fana ma réflexe ye kow ye quoi réflexe oui voilà la réflexion unhun. d'accord Euh, d'accord o kɔfɛ awa gafure an ɲɛ b'a la i nisɔn ka di i yɛrɛ- i yɛrɛ b'i to ka yɛlɛ i yɛrɛ ma bon maintenant an dun b'a ye lujuratɔ caman bɛ yen k'a daminɛ fiyentɔw la ka taa se hali nabaraw ma ka taa se u ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ni ala ye nin ɲɔgɔnna lajarabi kɛ u la u dusuma bɛ goya u bɛ dimi u yɛrɛ ma u yɛrɛ tɛ mɔgɔ si jate foyi ye bilen n'i ye konin kɛ dɔrɔn la moindre chose dɔrɔn u bɛ dimi donc an ɲɛ b'a la ala kɛmɛ ka lajarabi da e kan mais i nisɔn ka di i don o don yan i bɛ yɛlɛ la ni mɔgɔ mana wele téléphone na i bɛ yɛlɛ la i nisɔn ka di mun b'o se e yɛrɛ ma
bon a daminɛ la dusumangoya in ye jagoya ye parce que i bɛ sin k'a ye i tun bɛ cogo min fɔlɔ i nana kɛ lahalaya min na i bɔra ten a tɛ bɛn i ma fɔlɔ Bon a daminɛ mais avec le temps unhun, faamuyaw bɛ na, unhun, et puis limaniya ye ko bɛɛ ye, unhun, unhun, bon ne ka yɛlɛ je vois que stress yɛrɛ man ɲi an ma fɔlɔ, dimi yɛrɛ ni dusukasi man ɲi an ma, et puis n'i y'a mɛn i bɛ dusubaya ni dimi kɛ tuma bɛɛ i b'a ban tuma de dɔn, donc c'est pas pour cela i b'i ka diɲɛlatigɛ kɛ dusumangoya la o yɛrɛ man ɲi ma fɔlɔ parce que i bɛna cœur dimi bila i yɛrɛ la ou bien tension ni jabɛti o y'a damana ko ye donc il faut se relaxer se détendre k'a fɔ la vie n'est pas finie voilà donc i b'a di ala ma toujours voilà donc i b'i ka mɔgɔya kɛ i b'i ka yɛlɛw kɛ la vie continue
o faamuyara seyida awa yala e bɛ to ka karamɔgɔ jumɛn lamɛn wajuli lamɛn kosɛbɛ mali kɔnɔ yan mali kɔnɔ n b'a daminɛ n yɛrɛ ka serifukɛ la fɔlɔ n'o ye usumani madani ayidara ye ayiwa mais ayidara lamɛnni ye faamu jumɛn di e ma peut-être anw yɛrɛ ma min sɔrɔ parce que mɔgɔ i bɛ karamɔgɔ min nɔfɛ i bɛ se ka tugu a nɔfɛ ni fɛn dɔ ye mais mɔgɔ min bɛ so kɔnɔ n'u b'a lamɛn ni hakili dama ye i b'a sɔrɔ u bɛ fɛn dɔ y'a la anw tɔw t'o ye e bɛ se ka mun fɔ an ye ayidara kan dakuruɲɛ kelen
yanni karamɔgɔya yɛrɛ ka na fɔlɔ mhm. ne ye min dɔn n yɛrɛ personnellement mhm. il est sans façon c'est-à-dire a bɛ baro kɛ a bɛ yɛlɛ mhm. a bɛ mɔgɔ taquiner Adamadenya dafa fɛn bɛɛ la et puis a ka wajuliw la a tɛ foyi fɔ ni ala ko tɛ n'a ka d'i ye i b'a minɛ n'a man di a tiɲɛ la siga foyi t'a la alihamdulila ɛɛ an badenw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'aw ko ɲuman dɔn nin kun ye an ni awa gafure ka baro ye vraiment an yɛrɛ nisɔndiyara an fari fonina k'a ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ an bɛɛ ka dugawu kɛ an balimamuso ye n'o ye awa gafure ye o kɔfɛ fana ni min seko ye min ye k'o kɛ ala ko don wa fana an ka hakili to lujuratɔw la ala kira ko ten ko mɔgɔ minnu ye degun sɔrɔ anw na eh, ɲɛko b'o la boloko b'o la senko b'o la kuloko b'o la dako b'o la o n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw silamɛ ɲuman bɛɛ kan ka gɛrɛ u la ayiwa kana to u ka ɲugun u yɛrɛ la an kana to u k'a kɛ fiyewu ɔ o tuma an b'a ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ ani mɔgɔ o mɔgɔ n'i baden kɛra nin ɲɔgɔnnaw ye an k'an seko k'u ye adamadenya seko bɛɛ la an ka gɛrɛ u la an ka baro k'u fɛ an kana to u ka ɲugun u yɛrɛ la walima an kana to u k'u yɛrɛ mafurafura ka bɔ mɔgɔya la u dafalen don komi an dafa cogo dɔrɔn ala ka jarabi dɔrɔn de don o tuma n'o kɛra ɲinifɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ awa gafure an ka baro in e bɛ se ka dakuruɲɛ jumɛn fɔ ka kuma laban
ne bɛ min fɔ dɔrɔn kuma man nɔgɔ aw nana ne ɲininka kɔni diyara n ye sinon kuma man nɔgɔ ne ma n bɛ n balimaw bɛɛ fo n bɛ ansari mɔgɔw bɛɛ fo
aw yɛrɛ nana yan k'an ɲininka bon adamadenya b'an cɛ vraiment n bɛ fo k'i barika da
ayiwa baasi tɛ a diyara n ye kosɛbɛ a silamɛw nin kun ye an ni awa gafure ka baro ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'aw ko ɲuman dɔn hali bi ka dugawu kɛ ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini ala fɛ jamana ala k'a basigi ala ka kɛnɛya sabati farikolo la awa gafure fana a ye limaniya sɔrɔ ka nin degunba in to a kan ka limaniya sɔrɔ ka mɔgɔya k'a ni mɔgɔw cɛ ayiwa cogo min na an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka dɔ fara an bɛɛ ka limaniya kan ala kira jati kama ni mɔgɔ min fana ye nin lajɛ jamana kɔnɔ jamana kɔfɛ a bɛ leçon d'i ma nin ɲɔgɔnna denmisɛnnin bananen filɛ ka sigi bi ɲɛko problème kalan kɛra dɔnni b'a la a bɛ baara la elle est fonctionnaire mais o bɛɛ la a bananen don ɲɛko la o tuma k'a yira bɛɛ la lajarabi de ye nin ko ninnu ye ni ala y'a da mɔgɔ min kan i k'a ku n'i y'a ku dɔrɔn i bɛ ayiwa bɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ a ko la a ye kuma dɔ fɔ c'est très très intéressant a ko bana in daminɛ waati dusumangoya bɛ na o ye jagoya mais an b'a ye mɔgɔ caman na hali bi bana kɛra u sigiɲɔgɔn ye o bɛɛ la hali bi dusu ma se ka sabali donc o limanantanya de ye donc ale de limana sɔrɔ nin kɛnɛ in kan nin bɛ miiri jigin an yɛrɛ balimakɛ la ani an ka kalanden la n'o yaya tarawele n'an b'a wele ko sufi yaya ala y'a kɛ nabara ye sen t'a kɔrɔ wa kuru b'a kɔ la ale de ye san seegin kɛ a ba kɔ la dɔnkilidala don sigiridala don a bɛ bolila karamɔgɔ nɔfɛ donc a kura n'a ka bana ye a yɛrɛ ni anw ye tournée caman kɛ dugu caman na a kura n'a ka bana ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i kura n'i ka lajarabi ye a ka ca Ala fɛ i b'a bilayɔrɔ sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye Ala k'an sago d'an ma an fana an bɛ dugawu kɛ bolimafɛnko la Ala ka bolimafɛnko nɔgɔya a ye Ala ka furukɛ ɲuman d'a ma furukɛ min bɛ hinɛ a la Ala k'o d'a ma furukɛ min bɛ se ka